nke a bụ ife mere n'ụlọ ikpe tata ị ga-anụzi ka Justice James Omotosho si wee chụpụ nwunye younger brother Nnamdi Kanu n'ime ụlọ ikpe tata wee sịzie ya nya pụbazie na fa achọrọ ya n'ụlọ ikpe m ga-akọzi gị ife nwaanyị a mere kpatalụ Justice a si wee chụ ya n'ebe a na-ekpe ikpe Nnamdi Kanu ị ma na tata bụ ụbọchị six a na-ekpe ikpe Nnamdi Kanu na nnukwu ụlọ ikpe nke dị n'Abuja dịka ya bụ ikpe na-aga n'ilu Justice James wee sị nwaanyị a ị fụrụ ebe a nụwa ya na Nnamdi Kanu ebe a e wetara afa ya dịka Mrs Favour Michael Kanu Kanu wee sị ya si n'ụlọ ikpe were pụọ na achọrọ ya n'ogige ụlọ ikpe ahụ kedu ife mere o ji wee sị ya ya pụba n'oge gara aga oge a na-ekpe ikpe Nnamdi Kanu dịka nwaanyị a si wee kwu nwaanyị anụwa na-akọ na agbasago ikpe before o buru fon ya wee na-ese ife na-eme ebe ahụ oge a na-esekwanụ the thing oge ọ na-ese the thing ka Justice a that's Justice James Omotosho fụrụ ya wee sị ya wee seize fon ahụ o ji ese the thing mana nwaanyị a na-akọwa sị na agbasago ikpe oge nke anwụ na-eme so oge ọ na-evidio the thing were na-asị ya that na ya biko na wee wee na-asị ya that's ọ na-agwazi the woman sị ya na okwu okwu na a ga-esu ya ị ghọtago ụdị ife a nwaanyị a wee yekwa n'ọnụ o nwere ike ịyọ ị ghọtago mana fon a na-enyechi ya ya dịka esi wee kwu na-enyechi ya fon ya Justice wee na-ekwu sị na adị eme mmadụ allow iji fon bịa n'ogige ụlọ ikpe ị ga-eji fon mana ọ ga-adị n'akpa ị ma-ewepụta ya ise mmadụ ọ dị ka ma foto ma anything na ada ekwesị ise na ọ ya bụ iwe fa na-asị na ọ iwu ka ọ bụ na ise nya na ividio ebe ọbụ ife ọbụla ebe a na ị ga-aga na ị ga-agakwa ị dagokwa iwu nke ndị gọọmenti dịka nwaanyị a si wee kwu na ọ iwu bụ ife ọ da ya o wepụtara fon ya wee na-evidio ebe ikpe gbasagoro nwoke anụwa bụ Justice James Omotosho wee nalị ya fon na wee seize the fon ya nwaanyị a kịta ya n'ịkpa ma ọ ga-emekwa kịta ị ma na okwu ya ga-apụkwa ụlọ ikpe so ọkwa maka nya nwa ka Justice anụwa ji wee sị ya ya si n'ụlọ ikpe were pụba enwerekwa ife mmadụ anara afụ o gị nwa na-egekwa ntị uche gị dịkwa ya ebe ọbụla ụlọ ikpe dị ije na anya ya biko were foonu gị tinye n'ọbọ were foonu gị debe n'ime ebupụtakwana ka i see ebupụtakwana ka i vidio maka na ị na-awatch since a na-ekpe ikpe Nnamdi Kanu a ọ bụ na ọ ihe a na-ebu ya ebuga fon ebe a a ga na-ekwu ị ga na-anụsị ife onye ọbụla na-ekwu ka esi ekwu ya mana ife ya ekwu bụ eziokwu gosi na fon na ada eme fon allow n'ụlọ ikpe so ọ bụkwa na ị na-eje n'ụlọ ikpe uche gị dị ya were fonu gị debe maka gị wee tinye onwe gị na nsogbu so ife gbasatalụ fon ka eji wee sị nwaanyị a ya pụọ and ife gbasatalụ phone ọ bụkwa tata ka o mere ya bụ o mebugo n'ikpe ikpe ikpe ọ dị ka ikpe nke ịbụa tọrọ nke a e kpere ka the thing mere ka Justice a seize the phone oge a ka o seize phone nwaanyị anụ so ọ dị ka nwaanyị anụ ọ bịakwa tata na ụdị na na Justice ejike chefie maybe o chefugie ya batakwa the Justice walk ya out si ya si n'ụlọ ikpe wee pụọ